an ka segin ala k'a kɛ hɛɛrɛ ye o tɛmɛnnen kɔfɛ an lamɛnlikɛjɛkulu mali kɔnɔ mali kɔkan ka bɛɛ bisimila dɔnniya tv sanfɛ k'aw hakili jigin k'a fɔ anw ye layidu min di aw ma n'o de ye k'a fɔ an bɛna émission sigi a sɛku yakubu dukure a ka ɲɛnamaya kan o ni a ye baaraba minnu kɛ diinɛ kɔnɔ kabini kitabu la a ye kitabu minnu walafi fo ka taa se a ye cɛsiriba minnu kɛ n'ala sɔnna a ma an ko an bɛna an da se o ma k'o walawala maa min b'a la ni o bɛ o émission in k'a ɲɛnamaya o de ye sɛku yɛrɛ denkɛ ye n'o ye fadilatu sɛku abubakari yakubu dukure bi sɔgɔmaden in na an y'a wele alihamdulila y'an ka wele jaabi sɛku assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh o tɛmɛnnen kɔfɛ n'ala sɔnna ma bi bi an ka sigi kun fɔlɔ ye incha alahu taala nin tɛ kɛ a laban fana ye bi i n'a fɔ aw b'a kalama an bɛ kalo min na n'o de ye jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya kalo ye n'o ye sɛtanburu kalo ye a baara baaraba minnu kɛra a kɔnɔ o ye jamana k'a yɛrɛ kanhɔrɔnya k'a yɛrɛ ta o la a yira k'a fɔ sɛku ye baaraba dɔ kɛ ka bɛn nin waati in fana ma n'o de ye hymne national sɛbɛnni ye o hymne national in a bɛ kalan mali kalanyɔrɔ bɛɛ la o tɛ bi ko ye kabini anw tɛ fɔlɔ hakili la sɛku da bɛna don o la k'o yɔrɔ walawala incha alahu taala donc o kadara kɔnɔ question saba b'an bolo k'o tɛnku sɛku kan o question fɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye o de hymne national min ni sɛku yakubu dukure n'a y'a sɛbɛn hakilina jumɛn de y'a bila a sɛbɛnni na ɲininkali filanan o ye o émission kelen ɛɛ o hymne national kelen yala sɛku y'a sɛbɛn san jumɛn parce que an ye kuma dɔ mɛn kɔsa in na k'a fɔ dɔ ka sɛbɛnni kɔnna sɛku ta ɲɛ an dun bɛ min dɔn o de ye k'a fɔ sɛku yakubu dukure ale de ka sɛbɛnni kɔnna a bɛɛ lajɛlen ɲɛ arabukan na n kan tɛ tubabukan ma arabukan kunda a sɛku yakubu dukure an bɛ min kalama o de ye k'a fɔ ale ka hymne national o de kɔnna ka sɛbɛn arabukan na ka kɔn bɛɛ lajɛlen ta ɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ dɔ kɔnna a ɲɛ faransɛ la o ye ɲininkali filanan ye ɲininkali sabanan o ye yala sɛku ka nin hymne sɛbɛntɔ yala a y'i base min kɔnna a ɲɛ n'o ye faransɛma in ye yala a y'i basé o de kan wa est ce que a y'o de traduit ka taa arabukan na walima sheku nana ni kura ye a ko la wa donc nin ye ɲininkali saba ye bi masala bɛna boli fɛn min kan ya rabi ala k'an bɛɛ sababa ma a sheikh abubakar dukure donc euh, an b'i bisimila fɔlɔ o la i n'a fɔ an da sera ma cogo min ni k'a fɔ an bɛ septembre kalo kɔnɔ an ka sheikh yakub dukure a ye baaraba kɛ ka bɛn nin kalo in ma n'o ye ka hymne national sɛbɛn k'a di jamanadenw ma an ka sɛku an b'a fo nin yɔrɔ la si jan kan ala k'a kalifa an ma voilà o ɲininkali kun fɔlɔ an b'o tɛngu i la o de ye sɛku ye nin hymne sɛbɛn hakilina jumɛn de bɛ yen n'o ye sɛku bila a sɛbɛnni na alihamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalamu ala rasulilahil amin

o kɔfɛ maa maa ni u ɲɛ b'an na nin waati in na n'u tulo b'an na dɔnniya tv kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n'o ye kisi foli kan ye e ye ɲininkali min kɛ n na a diyara n ye a bɛnna ma parce que an kun ye layidu ta i b'a fɔ aw y'a laɲini an fɛ cogo min ka bɛn maa caman ka laɲini ma k'a fɔ a ka d'u ye dɔnniya tv ka sigi dɔ kɛ n'o ye émission ye k'a kɛrɛnkɛrɛnlenya sheikh yakub dukure ka ɲɛnɛmaya kan a n'a ye baara minnu kɛ diinɛ kɔnɔ a n'a ye baara minnu kɛ ka dɔnniya yɛrɛ ɲini k'a cari domaine caman kɔnɔna la a n'a jɔyɔrɔ kɛra min ye faso dɛmɛli la donc alihamdulilayi rabil alamin an fana y'a layidu di maaw ma n ko sigi in bɛna kɛ bi alihamdulila an bɛ se k'a fɔ nin ye sigi in nin y'a tako fɔlɔ ye nin y'a volume fɔlɔ ye min n'ala sɔnna a ma a tɛna dan nin ma a sigi caman bɛna kɛ sheikh yakub dukure a ka ɲɛnɛmaya a ka dɔnniya a y'a ɲini cogo di a y'a cari cogo di a yɛrɛ ye baara jumɛnw kɛ ka ɲɛsin faso ma ka ɲɛsin hadamadenya dɛmɛli ma ani dɔnniya carili ma inshallah bi i ye n ɲininka min na ne ka bɛn munasaba dɔ ma n'o ye an bɛ se k'a fɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san yɛlɛma ayiwa hakili jigili dɔw k'a ma ɲɛnajɛ hakili jigili n'o ye 22 sɛtanburu ye min ni an b'o kalo la n'an bɛ sɛtanburu kalo la 2021 ni aw y'a ŋaniya k'a fɔ tako fɔlɔ in o ka kɛ a ka baara kan baara min n'a y'a kɛ ka ɲɛsin faso ma parce que an bɛ faso ka yɛrɛma hɔrɔnya tali kalo la n' ala sɔnna a ma n'o ye hymne national ye faso jɔnjɔn ayiwa k'a da arabukan na ni sheikh yakub dukure min kɛra maa fɔlɔ ye min y'o baara in kɛ n'a carina mali fan bɛɛ lajɛlen ni mali madrasaw bɛɛ y'a minɛ mali kalandenw bɛɛ lajɛlen u b'o de da ka faso kanu yaasa ka se ka sabati dusukun na k'u hakili jigin faso la depuis san caman donc i y'o ɲininkali min kɛ n na a diyara n ye kosɛbɛ yala hakilila jumɛn ye sɛku bila a sɛbɛnni na ayiwa hakilila min ye sɛku bila a la o de ye sɛku kɛlen k'a ye indépendance kɔfɛ jamana hymne national n'o y'a jɔnjɔn ye a bɔra mais a bɛ an marabaa juguw ka kan na n'o ye faransɛ ye bon an dun ko k'an ye olu de gɛn an ko an y'an yɛrɛ tila u la ko an y'an ka indépendance sɔrɔ an ka yɛrɛmahɔrɔnya aa mais jamana yɛrɛ ka jɔnjɔn min ye jamana symbolique ba ye, unhun, n'o bɛ drapeau kɔfɛ, ɔnhɔn, n'o de bɛ yira ni jamana bɛ ye ni o de ye, o de ye jamana yɛrɛ vitrine ye, jamana ka hakililaw bɛ dɔn n'o de ye, unhun, jamanadenw ka kan ka jamana jɔ hakilila min kan a bɛ dɔn ni o de ye, naamu, jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan bon k'a ye k'a fɔ an ko an ye minnu gɛn a b'olu ka kan de la, unhun, aa Sɛku ye sɔmi sɔrɔ o la k'a fɔ aa est ce que nin ko in est ce que ninnu taara wa a y'a ye k'a fɔ bon u taara physiquement mais u ma taa parce que u kɛlen bɛ k'an ka kan yɛrɛ an yɛrɛ ka kan o minɛlen don an na donc o la sɛku ye jateminɛ kɛ n'i y'a lajɛ o la yanni tubabuw ka na faransɛw ka na langue jumɛn de tun bɛ mali kɔnɔ n'an bɛ se k'a fɔ a ma langue officielle tun don Yanni kan jumɛn de tun bɛ mali kɔnɔ ni sɛbɛnli tun bɛ kɛ n'a ye officielle in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sɛbɛnli kɛ u bɛ ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnya ni kan min ye o de ye langue officielle ye jamana kɔnɔ donc faransɛ yanni faransi ka na an mara ka na faransɛ jagoya tinti an kun arabu de tun ye mali langue officielle ye yala an y'a fɔ n ko an maliyɛn caman ka problème kɛra mun ye an bɛ fɛ ka mali dɛmɛ mais an tɛ mali ka histoire réelle yɛrɛ dɔn histoire yɛrɛ yɛrɛ an t'a dɔn n'an taara an ka dɔfɔw lajɛ o ye tarikuw ye an ka taa lajɛ ka ɲɛ b'a ye ne kan tɛ ne maa minnu ye sɛbɛnni kɛ mali kan ka sɔrɔ maliyɛnw tɛ dɛ ayi an ka taa lajɛ maliyɛnw yɛrɛ ye mun fɔ u ye mun sɛbɛn i bɛ t'a sɔrɔ an ka sɛbɛn fanba a kɛra arabukan de la arabu m'a sɛbɛn n'i y'o fɔ mɔgɔ dɔ ye a b'a fɔ ko arabu de y'a sɛbɛn parce que maa caman t'a kɔnɔ maa caman t'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn yɛrɛ arabu bɛ yen min ye maliyɛn ye donc an da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw k'a faamu mali ye jamanaba de ye jamanadennin tɛ a kurulen tɛ bamanan dɔrɔn kan ko bamanankan don a kurulen tɛ fila dɔrɔn kan a kurulen tɛ maraka dɔrɔn kan k'an b'a fɔ an b'o ta ko ka ɲina jamanaba don arabu b'a kɔnɔ n'i ko o arabu ma ko a ye marokɛnw don a ye segin aw bɛ ɲɔgɔn faga de parce que maliyɛnw don n'i k'u ma libiyɛnw don a ye segin a bɛ ɲɔgɔn faga maliyɛnw don tuarɛgiw b'a kɔnɔ Ayiwa marakaw b'a kɔnɔ cogo la bamananw bɛ yen fulaw bɛ yen donc f'an ka ɲɔgɔn bonya an k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen de fana ye Mali langue ye langue nationale kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o langue nationale kɔrɔ de ye ko siya fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ o siya kelen kelen ka langue a bɛ fɔ a ma ko langue nationale yala a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko bamanankan min taara min warala kosɛbɛ k'o de ye langue nationale ye o bɛ ɲinɛ a tɔw kɔ ayi a siya fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ o kelen kelenna ka kan bɛɛ ye langue nationale de ye mais an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn an ka kelen ta ko k'o kɛ ofisɛli ye sun o tɛ tɔw fana bɔ lakya baara n'o ye dɔn ni ne lakdas i bɛ taa denda fila la u bɛ de'i ye yɔrɔba minnu sigira mali la ko kama dɔn n'o o sabatila arabu a sabatilen don mali gafew kɔnɔ o fisiyɛlima arasibi yanni ka fɔ mali arabu de bɛ a caman toonmtu yan fɛn fɛ n'an ka fanfɛ yɔrɔ la maliw de don depla wali la de de sɛ depuis quatorzième siècle quinzième siècle amadu baba minnu tɔgɔ bɛ fɔ donc n'i y'a jateminɛ ani olu ka gafew a lajɛ kɛ n'a sɛbɛnna arabukan de la donc i bɛna a ye k'a fɔ n'an tɛ se k'o bɔ maliyɛnya la donc yanni yanni faransɛ ka na arabu de tun ye mali langue officielle ye o bɛ sɔrɔ i bɛ taa tariku livrew lajɛ kanku musa ka waati la kanku musa ka sɛbɛnniw bɛ yen a bɛ ne yɛrɛ bolo n ka so kɔnɔ ni maa min mako b'a la n b'a jir'i la an ye recherches k'a kan a mɛnna Kanku musa ye sɛbɛnni kɛ ka o y'a sɔrɔ ale de tun ye masakɛba ye mali la donc o waati tun ye empire de ye donc a ye sɛbɛnni kɛ k'a bila ka taa di mɔgɔw ma maa wɛrɛw ma o sɛbɛnni b'an bolo a ka tampon ni fɛn bɛɛ b'a la a bɛ arabu de la donc pour que a k'a dɔn kabini colonisation ma kɛ kabini faransɛ ma na donc arabu de ye langue officielle donc Cheikh Yakubu Dukure kuma lasurunya na a ye jateminɛ kɛ donc ale ye arabophone de ye ala y'a kɛ a ye arabu de kalan a bɛ ka diinɛ de ɲɛɲini parce que a ye diinɛ kanu o de y'a to a ye arabu kalan école francophone o y'a sɔrɔ madrasaw de caman bɛ mali kɔnɔ parce que diinɛ ko kama donc ale tun ma tila kalan na fɔlɔ a bɛ madarasa min na o tɔgɔ ye al-madrasatul muhammadiya Kayi a karamɔgɔ n'o ye Cheikh al-marhum Abubakari Baro a dɔnnen don kosɛbɛ Kayi ala ka maa ɲumanba don u ka madarasa la o de y'a karamɔgɔ ye a ma tila kalan na fɔlɔ a bɛ kalandenya la a keleyala faso kanu la k'a fɔ k'a da faransɛ la donc comme o y'a marabagajugu ka kan ye ale yɛrɛ bɛna a kɛ cogo bɛɛ k'a da arabu la yaasa madrasa caman min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye maliyɛnw de ye maa wɛrɛ tɛ olu kana privé olu kana kumaniya faso jɔnjɔn dali ma k'a sababuya kɛ k'a bɛ marabaa jugu ka kan na n'o ye français ye donc a ye mun kɛ a ye français in ɲini n'o ye Sedu Bajan Kuyate Ala ka hinɛ o la ka yafa u ma. ale de tɔgɔ fɔra k'ale de y'a bɔ mais recherche nana sabati k'a fɔ a kelen tɛ a n'a jɛɲɔgɔnw de farala ɲɔgɔn kan ka hakilila jateminɛ k'a bɔ mais Ala y'a fisamanciya da ale de ma an k'a to a bolo Sedu Bajan Kuyate donc sheikh Yakubu Dukure depuis a bɛ madrasa la a bɛ ekɔlidenya la a y'o version française ɲini ka se ekɔlimɛtiri dɔ ma min ye mɛtiri français ye min bɛ mɔgɔw kalan français la parce que ale tɛ français dɔn a ye arabu de kalan o y'a bɛɛ traduit a ye k'a kɔrɔ fɔ a ye bamanankan na donc a y'a kɔrɔ faamu waati min a sɔrɔla ka segin k'a ɲini ala fɛ ale yɛrɛ ka se ka a dila arabukan na a dila cogo de ye nin ye donc sheikh Yakubu Dukure a ye nin de ta ka baara kɛ ni o ye ka arabu labɔ donc n'i ye ɲininka a hakilila nana la cogo di a hakilila nana la faso kanu yaasa marabagajugu a kana mara ka taa ka tila ka a ka kan de d'an ma kan wɛrɛ kana sɔrɔ an bolo a y'a kɛ arabukan na parce que ale yɛrɛ bɛ arabukalan na silamɛya kanu kama ani fana parce que arabu ye Mali langue nationale dɔ ye parce que maliyɛn arabu bɛ yen mais maliyɛn français tɛ yen tayib n hakili la faamuyaliba sɔrɔla nin na eh, sheikh Abubakar Dukure hali bi a ma tila ɲininkali filanan sheikh y'a fɔ sisan k'a fɔ sheikh y'a sɛbɛn kabini a bɛ kalandenya la donc e bɛ se ka date jumɛn fɔ n ye walima o waati jumɛn fɔ n ye tariku kɔnɔ waati min ka surun walima min bɛ bɛn sheikh ye hymne sɛbɛn arabukan na a waati la bon ne bɛ se ka min fɔ o la n'an ye sheikh Yakubu Dukure yɛrɛ si lajɛ san bi wolowula ni kɔjan de don bon n'o tigi ye baara min kɛ ka sɔrɔ a bɛ kalandenya la aa a ma tila kalan na fɔlɔ et puis kalan université tɛ duguma kilasiw don a kun ma tila u la fɔlɔ voilà donc i bɛna ye k'a fɔ a ye baara in k'o la an bɛ se ka jateminɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ o bɛ taa san bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn san bi duuru ni duuru o y'a dɔgɔyalen de ye sinon o bɛ taa san bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn na en tout cas san bi duuru ka yɛlɛ o sanfɛ a tɛ jigin o duguma cogo si parce que a kun ma tila kalan na fɔlɔ san bi duuru yɔrɔw de don donc a y'a da fana a ma dogo a y'a da dɔrɔn a bɔra a bɔra kayi kɔnɔna la yen madarasa muhamadiya a tun bɛ da yen waati bɛɛ ya almarhum abubakar baro waliyullah ala ka maa ɲumanba in ne yɛrɛ tɔgɔma de don ne tɔgɔ dara ale de la sɛku ka karamɔgɔ n tɔgɔ dara o de la a denkɛw bɛ yen bi alihamdulila minnu kɛra jɛturabaw ye diinɛ kɔnɔ mali kɔnɔ n'u bɛ n'u y'u sen da u fa sen da yɔrɔ la ni o ye sɛkina umar baro ani sɛkina said baro ani u balima tɔw bɛɛ lajɛ lajɛlen donc ni maa ser'u ma k'u ɲininka olu nin ka di olu da kɔnɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ hali ne kan mais a ka di min yɛrɛ da kɔnɔ kosɛbɛ o ye sɛkina umar baro ye parce que alihamdulila ale ni sɛki yakubu dukure u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ale b'a ko bɛɛ lajɛlen kalama nin tɛ bi ko ye dɛ depuis anw ma bange depuis anw kɔrɔw ma bange fɔlɔ san bi duuru kow de don voilà donc a dara o yɔrɔ la kayi a tun bɛ da madrasa la yen donc kayi madrasaw caman fana ye a ko mɛn k'a don u ka madrasaw kɔnɔna la drapeau bɛ yɛlɛ n'a ye donc o kɔnɔna la n ye sɛki yakubu dukure yɛrɛ ɲininka n ko bon i bɔra kayi ka taa sikaso parce que maaw a ka ɲɛnamaya fanba a y'a kɛ sikaso de i taara yen waati jumɛn a ko bon ale kɔni donna sikaso a hakili bɛ min na ale donna sikaso ka taa sɔrɔ ayiwa hymne national arabukan na o y'ale kɔn sikaso ye ale taara sɔrɔ ale dɔnnen tɛ maa si fɛ sikaso ale yɛrɛ yelen maa si t'ale dɔn a bɛna sigi sikaso maa t'a dɔn a bɛ ala y'a ala ye a dɛmɛ a ka sigiyɔrɔ ɲini sikaso ka sigi maa t'a dɔn mais a ka baaraw y'a kɔn yen donc a taara a sɔrɔ hymne national ni arabukan na a bɛ ka da sikaso madrasaw la
mais ale yɛrɛ dɔnnen tɛ a ka baara dɔnnen don bon ale dun sigila sikaso k'a sɔrɔ ne ma bange fɔlɔ ne ye san bi naani kɔ de i ye n faamu ne sɔrɔla sikaso ka ne kɔrɔ saba bɛɛ sɔrɔ sikaso ka kɔn ne ɲɛ ne ye san bi naani ni kɔ ye ale taara sɔrɔ sikaso ale ka baara ye n'o ye hymne national ye aa nasidul watani o bɛ ka da sikaso madrasaw la a tɛ tɛmɛ o kan voilà donc an ka kow ɲɛɲini n'an ye kow ɲɛɲini surtout n'a fɔra k'i mɔgɔ ye danaya dɔɔni da i kan k'i dɔnnikɛla ye bon k'i surtout k'e bɛ sɛbɛnni de kɛ sɛbɛnnikɛla kɔni Maayiri dɔw de bɛ yen règle dɔw bɛ yen i man ka bɔ o kɔnɔ o ye basul ilmi de a bɛ fɔ a ma recherche scientifique i bɛ fɛn fɛn fɔ ani i bɛ fɛn fɛn sɛbɛn a bɛ taa sɔrɔ i tilala ɲɛɲini bɛɛ la ka ban pewu surtout n'i bɛna jugement kɛ baaraw dɔnnikɛlaw ka baara ni ɲɔgɔn cɛ a b'a sɔrɔ i y'a kelen- kelenna bɛɛ ka baara ta ni minnu bɛ nin na ka se u ma k'u ɲininka n'u tɛ nin na ka se u somɔgɔw ma olu de b'u dɔn u b'u ka baara dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan e tɛ se k'i to yɔrɔ jan e ma se maa si ma Ee k'a fɔ k'i bɛ kow jalatigɛ i yɛrɛ ye dɔnni bulankun na a cɛ man ɲi kosɛbɛ donc n'i ye ko ɲɛɲini a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔnni hukumu kɔnɔna la an tɛ malo an bɛ fɛn fɛn fɔ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ contesté i bɛ taa sɔrɔ hali n'a contesté la mais i tɛ malo quoi i bɛ taa sɔrɔ i y'a fɔ k'a da i ka ɲɛɲinili cogo ani ɲɛɲinili y'a ɲini ko ka ɲɛɲini cogo cogo k'a ɲini livre kɔnɔ ka tila ka se a tigi ma ou bien ka se a masurunnamɔgɔw ma yaasa k'a faamu yɛrɛ min yɛrɛ kɛra ka sɔrɔ k' i da don a la ka juger en ce moment inchallah i bɛ taa ye k'a fɔ i bɛ bɛn sawaba ma wa i tɛ ma suru sɔrɔ i ka baara la tayib Cheikh Abubakar Yakubu Dukure ɲininkali sabanan i da sera ma k'a fɔ sɛku yann'a ka hymne national sɛbɛn a ye a nusuka ɲini fɔlɔ ka taa jira école karamɔgɔ dɔ la o k'a kɔrɔ fɔ a ye bamanankan na donc yan nɔ question bɛ bɔ ka bin o ye jumɛn ye yala sɛku ye école ta in de traduit directement ka taa arabukan na n'an ko tardema harifiya walima a ye tardema ma'anawiya de kɛ
euh, Cheikh Alassane ɲininkali in ɲɛna kosɛbɛ hmm. parce que a bɛ a to an ka précision dɔ di kuma in ma yalala seku waati min a sera ekɔ mɛtiriri faransɛ in ma min bɛ kuru di faransɛ la k'a ka ayiwa i bɛna sunli taarada ye min bɛ faransɛ la de bɛ di fanasi waati pour que a ka se ka baara kɛ ka a bɔ arabu la yala a ye taradisɔn yɛrɛ de ta tibi kuma wa ɛɛ mɔ taa mɔ yanani haya k'a traduit wa ou bien a ye dɔ de t'a kɔnɔ ka yɛlɛma don a la k'a yɛrɛ ta fara kan wa ɲininkali ɲɛnamanba seku kɛlen ka traduction in sɔrɔ seku ma dan traduction dɔrɔn ma parce que seku ye baara min kɛ ani Seydou Badian ninnu ye baara min kɛ français la différence dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'an taara lajɛ hali style artistique fanfɛyɔrɔ la c'est-à-dire art yɛrɛ fanfɛ obiya i bɛ taa yen ka fɔ seguku ka ali u gila kosɛbɛ cogo di seguba ninnu y'a da mɛ u ma dila k'a kɛ pɔezi ye i b'a fɔ pɔezi bɛ dila cogo min na mɛ u y'a kɛ san de ye wala chant mais Cheikh Yakubu Dukure ta dilatɔ a ye fɛn fila de fara ɲɔgɔn kan chant n'o ye kan ye Seydou Badian ninnu ye a da kan min na a y'o kan kelen in ta n bɛ tila k'a da émission in laban na mais a ma dan o ma a tilala ka poésie arabu classique la poésie arabe classique nazmu mhm. eh, hakili la maa minnu ye arabu kalan kɛ n'u ye littérature kɛ u bɛ nin dɔn u tulo bɛ n na mhm. a y'a dan ka bɛn o fana règlew ma mhm. o de y'a art yɔrɔ ye min a ma bɔ o minɛn kɔnɔ donc o ye d'abord la forme kosɛbɛ ça c'est la forme maintenant le fond a contenu yɛrɛ mun de b'a kɔnɔ donc Seydou Badian ninnu u ye hakililaba minnu ta tiɲɛ yɛrɛ la ko hymne national la o ka kan ka k'a kɔnɔ cogo bɛɛ pour que fasoden ka orienter a y'o bɛɛ ta a y'o o maaniw o kɔrɔw n'o hakililabaw a y'o bɛɛ ta un peuple un but une foi o n'a ɲɔgɔn caman a y'o bɛɛ ta kɔrɔba fɛn fɛn b'a kɔnɔ n'a bɛ se ka fasoden jo jo faso kanu la ka faso yɛrɛ mago bɛ min na i ka devoir k'o yira i la donc a y'o bɛɛ ta mais a ma dan o ma a tilala k'a yɛrɛ fana ka faamu a y'o fara a kan donc a y'o fara a kan parce que Cheikh Yakubu Dukure ye mubdi'aw de don c'est à dire mɔgɔ min de don romantisme de b'a la mhm. a tɛ photocopie kɛ quoi mhm. karisa ye nin kɛ dɔrɔn k'o ta ka d'aw ma o mɔgɔ tɛ n'a kɔni y'a n'i ka baara diyara a ye n'a y'a ta dɔrɔn o kɔrɔ ye k'a yɛrɛ b'a ka invention c'est à dire a yɛrɛ b'a ka a yɛrɛ b'a a yɛrɛ ye romantisme min b'a la han a b'o don a la a ka a ka inspiration voilà a yɛrɛ ka inspiration a b'o don a la parce que c'est un c'est un c'est un artiste A bɛ mɔgɔ kɔnɔ n'a fɔra artiste dɔrɔn ko dɔnkilidala mɔgɔ caman b'o de fɔ non mɔgɔ hali mɔgɔ minnu bɛ menuisier ye artiste de don a ka sɔrɔ a b'a dilan a ka art cogoya kɔnɔna la hali minnu bɛ yiri lɛsɛw kɛ artistew de don donc artiste y'a fasugu ka ca mais kɔrɔ i bɛ baara min kɔnɔ vraiment i b'a kɛ ka bɛn a art ma professionnellement a y'a ta o ta cogo la maintenant ee e ma ne ɲininka o la mais ne yɛrɛ b'a fɛ k'o jaabi parce que mɔgɔ dɔw bɛ se ka tromper o yɔrɔ la dɔw bɛ se k'a fɔ ko bon n'a ye n'a y'a sɔrɔ a ma Seydou Badian ninnu ta traduit harfiyan mot à mot k'a traduit à cent pour cent donc ko hymne national tɛ parce que o de ye hymne national ye o kuma in o tɛ tiɲɛ ye o ye kuma hakilila ye maa minnu ma jateminɛ kɛ kosɛbɛ mun na hymne national fɔlɔ min bɔra o ye Seydou Badian Kouyaté ninnu ta ye min bɔra français la filanan min bɔra o ye Sɛki Yakubu Dukure ta ye, unhun, a ni mɔgɔ ma jɛ k'a bɔ a kelen, unhun, a ka inspiration arabu la, naamu, mais labanna ta min bɔra o ma mɛn o bɔra anw yɛrɛ ka waati la hali a ma mɛn n hakili la ni n ma fili a bɔra ni n ma fili dɛ an y'a ko mɛn kosɛbɛ ATT ka waatiw de la k'a sɔrɔ ATT bɛ fanga la n'o ye hymne national bamanankan na faso jɔnjɔn bamanankan na ATT ka waati anw y'a ye o de la kosɛbɛ yann'o cɛ an tun m'a ye fɔlɔ ka a fɛn donc o de kɛra laban ye a dara ATT ɲɛfɛ a ka ca donc o kɔrɔ ye jamana yɛrɛ sɔnna ma quoi officialiser ATT kɔfɛ faama fɛn fɛn nana a dara u ɲɛfɛ wa an ka fanfare mɔgɔw b'a da fan bɛɛ ça veut dire que u ye national min bɔra kɔsa in na ala ma mɛ bamanankan na u y'o officialiser mais munna u ma arabu ta officialiser parce que a bɛ faamaw kɔnɔ ko arabu ta in fana bɔra arabu jamana de la wa Maliyɛn dɔ de fana y'a dila i b'a fɔ Seyidu Bajan ninnu ye faransɛ in dilan cogo min i b'a fɔ bamanankan in fana maliyɛn dɔw sigila cogo min k'a dilan cogo min wa est ce que a bɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔnɔ ko i b'a fɔ dɔw fana y'a faamu cogo min ko parce que a bɛ arabukan na ko arabu ko don wa non parce que maliyɛnw de bɛ yen minnu ye arabu ye bi n'an taara lajɛ olu yɛrɛ bɛ sigilen don jamana yɔrɔ min na kɔrɔn fɛ Fɔɲɔgɔnkɔya bɛ yen kɛlɛ bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ parce que a b'u caman kɔnɔ ko jamana y'u négliger nin ye sira dɔw de ye jamana ka hymne national nin ta arabukan na k'a valoriser k'a officialiser i b'a fɔ français ni bamanankan valoriser la ka officialiser cogo min wa maa min y'a da k'o reconnu Sɛki Yakubu Dukure i b'a fɔ Seyidu Bajan ninnu reconnu la cogo min yaasa arabu minnu yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ yala olu yɛrɛ ye hymne national nin ta hali anw t'a kalama Sɛki Yakubu Dukure t'a kalama k'a da k'a ɲɛ Sɛki Yakubu Dukure k'a da cogo la k'a di diɲɛ bɛɛ ma donc parce que a diyar'u ye donc a bɛ se ka kɛ moyen ye ka na ni stabilité ye ka na ni réconciliation ye ka na ni bɛn ye hali maliyɛn arabu minnu bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ jaa olu ka culture ɲina ma Ayiwa ɲɛmaaw fɛ donc o la n bɛ fɛ ka min yɔrɔ min fɔ o bamanankan min ni jamana yɛrɛ ye a hymne national officialisé o tɛ français traduction ye, Alahu akibaru, voilà donc ni mɔgɔ min ko f'i ka français de traduit k'i dan o ma k'o photocopie dɔrɔn ta k'o de b'a kɛ hymne national ye a tigi m'a faamu parce que jamana ye bamanankan hymne national min officialisé o tɛ français traduction ye n bɛ preuve kelen dɔrɔn di ka d'aw ma a fila daminɛ tɛ kelen ye faransɛ hymne national a bɛ fɔ cogo di à ton appel Mali donc o kɔrɔ dɔnnen don à ton appel c'est à dire i bɛ ka kule jamana ka weelekan i b'a fɔ n'an b'a fɔ an pɛrɛlen don jamana k'a ka weelekan jaabi est ce que i y'a faamu n'a y'an weele dɔrɔn an b'a jaabi ɔ mais bamanankan na jamana ye min officialiser sisan est ce que o daminɛ bɛ ten wa ayi. ko o daminɛ bɛ cogo di mali mana kan bɔ olu ye kelen ya o ye traduction de ye wa mais fikira wala yala hakililaw ka surun ɲɔgɔn na dɔɔnin mali mana kan bɔ ayiwa à ton appel mali traduction typique tɛ mais i bɛ t'a sɔrɔ hakilila ninnu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ an ka taa arabu ta lajɛ Watani fadaka dami o ye arabu ye Sheikh Yakubu Dukure ye min bɔ ne yɛrɛ kelen ka jate la arabu ta in daminɛ fɔrilen don ka tɛmɛ nin fila bɛɛ kan mali man'a kan bɔ o kɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ à ton appel mali o fana kɔrɔ ka ɲi mais arabu ta kɔrɔ watani ne faso fadaka dami ou bien fidaka dami a bɛɛ ye kelen ye ne joli o de bɛ kɛ k'i kunmabɔ nin ka girin dɛ nin y'a daminɛ ye girin nin y'a daminɛ ye fɔlɔ n faso n pɛrɛlen don ka n joli de kɛ k'i kunmabɔ donc maa minnu fana kɔnɔ ko n'i ma taa français in de traduit toujours an ka to o français jɔnya la à cent pour cent k'o tɛ hymne national ye u m'a faamu parce que bamanankan jamana y'o officialiser o tɛ français traduction ye typiquement donc arabu fana ani français in bɛ bɛn kɔrɔw la kuma dɔ i b'a fɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn bila mais a t'a bɔ hymne nationalya la parce que a dilannen don ka bɛn hymne national hakilila ma a n'a faamuya ma ani ayiwa a dacogo ka bɛn o ma alhamdulillah eh, Sheikh Abubakar Dukure k'i fo k'i barikada mm-hmm. eh, n hakili la lamɛnlikɛjɛkulu u ye nafa sɔrɔ nin émission in na n'Ala sɔnna ma n t'a laban i n'a fɔ an da sera ma cogo min a Sheikh Yakubu Dukure hali bi a ka baarabaw a ye cɛsiri minnu kɛ diinɛ kɔnɔ a ye cɛsiri minnu kɛ jamana kɔnɔ walasa jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la inshallahu ta'ala don nataw la an da bɛna se a dɔ ma hali bi nin kɛnɛ kelen in kan k'o lase an baden a silamɛ bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔkan a Sheikh Abubakar Dukure i n'a fɔ an sera émission in laban na o tuma na an b'a ɲini i fɛ nashidu watani n'o ye hymne national ye i k'a da anw ye arabukan i n'a fɔ a Sheikh Yakubu Dukure a y'a sɛbɛn cogo min
alhamdulillah o bɛ diya n yɛrɛ ye kosɛbɛ mais a ka di n ye an ka wuli ka jɔ k'a da inshallah watani fadaka dami nafsi fida mali